Hello Malawi. Tingkandi tajikondi baby. Mm, baby. I belong to you. This is Akila Entertainment. Hey. Nyamata umasolila mafilimu kuchoka kuchizu kupita kuchiche chichewa chake ndi chenicheni cha makono osati cha makedzana eh, chichewa chenicheni cha ku malawi this is my studio ndi ambiri mangoti hey, akira akira ambiri muli ma facebook page akira entertainment zina mbava ndi mmenemo koma akira weniweni ndi unoyo ena akuti chakira ndi wonenepa kwambiri Eh, ndine wonenepadi eti bwa Eh. koma mkanoka ndithu kakirako bilizi ya mwina ena ake azakuuzani kuti ayayi ife ndi akirayo tikupatsani manambala abodza pamene pachapo eh, akuti mwina mupange nawo business Mm-mm. akira weniweni ndi unoyo pambando umakwana amene ndi ndani ko banda iweso umakwana ko banda fans zonse zimatitsatira ngati wabwera pa live apapa ulipo ongozobwera ndawanoyo muhammad george sabatek watching from johannesburg eh, mbambande mbambande mbambande kujoniko Hey, Joni ndimayifira kwambiri. Joni muzitsatira. Sure. Koma this is it. Katundu ese uja amene wamuonera uja akuchokera pamene papa pamene papa papa. Aha. shuwa shuwa pompano titulutsa zinyimbo zinyimbo zokha ndi titulutsatu uyu ndani jackson wa muhammad amidu from mangochi inenso ndimakukonda bro ah ichi chikondi cha munokhokha ichi eh mbambande

Kelly Divine Njuchi wa ku Jamaica Eh, budzalire Eh, ari njuchi njuchi njuchi yake iri yo imene ibilize Eh, njuchi yake yomwe ya ku Malawi ikuluma anthu iyo kapena iri iti yeah this is it mwanga tinanena kale kuti fans ambiri imatsegula ma account akira entertainment ineyo ma account anga ndizipanga zimenezi kuti anthu amene amatsegula ma account aja aziyaluka akumadyera anthu ena amayenda m'makwalala kumalemba kuti hey ine ndine akira let me see this one ineyo ndi achikulire mumatha this is bonish mbinga mbambande Wilson Katete mmakwana bro watching from Cape Town. Mbambande mbambande ku Cape Town ndimakufirani ndimakufirani. Reza G boy Goliath ino ndi wakulu mbambande mbambande mbambande. Ndimakufirani ndimakufirani ndimakufirani. Yeah, that's why I'm doing this live. Lero lino kanyamata kanu kam'chacha uja amene mmafuna uja kam'chacha uja Hmm. ndi kumene kuno apilizi ntchito izioneka kumene imachokera kodi eti sikukwana kodi situdiyo iyi apilizi taonani eya ikukwana tata ntchito izidziwika kuti ikuchokera kuku ndimakufilani amalawi ndimakufilani ndimakufilani ineyo nde live yake sikuti nditenga nthawi yatali- nthawi yatali kwambiri because uh, you know ku malawi magesi kungokhala pang'ono amangoti ti eh. mbola ndamva apa tifuna timenye zathu zija zomasulira zija pamene pa pa pa pa pa pa apa pali ndani taika ni voice ina mufuna voice yanji apilizi kodi ameneyu ndi ndani Ah, ifeto timatha mavoice amene mukufunawo kaya mufuna abingu kaya apita mutharika tilankhula ife pano mm. muli pompano pa tifuna tiyimire upresident tiyimira upresident pompano pompano zinthu zongosowa kwambiri magesi asiya kuzima eh, pano pamalawi zonkwambira malawi timenya mavoisi onse kaya mufuna mavoisi 10 panopa tikumenya ndithu apa kuti brian malawi umakwana mbambande wilson katete tijoine live bwana ya mbambande mbambande duncan sport mumakwanira kuchokera ku mangochi timakunyadirani mbambande mbambande kumangochiko kumeneko ko ndikubwera komweko ndikudzakhala kwa boshiri kuja kucha ukuku kwamanga kucha e inenso ndidzakhale kumene kuja kwa apilizi ndani safuna malo abwino tizingokhala muno momwe aphwetekere apilizi ayi go aha this one is okay i've already read it ndithudi amalawi shuwa shuwa ill be doing this ndili mapeji awiri ngati sali atatu onsewo mapeji onsewo ndizipatsa fire kuyipatsa fire mudziwa kale nde ndikukumbutseni tikutulutsa paja the secret pregnant Hmm. koma kamuvi kameneka hmm.

Hmm, yeah guys, ine ndatsala ndi maminitsi ochepa. I have to do some two, three things. Mumaziwa kale, pamalawi, tigwire ntchito, tijobole, ndi studio, timayimba nyimbo mmenemu, oyimba amazaposa, mhm, chimozimozi. Maadveti, funa kuyitanira malonda, this is akira entertainment kaya mufuna kupanga push music ine ndinabweratu pano tili kuzathandiza basi mukudziwa kale cholinga changa ndikuzakwaniritsa masomphenya anu pompano pompano tikusegula website yomwe izipezeka ndi mamuvu nyimbo zimene mmayimba tizipusha kumeneko ka ma audios tikhala ndi website ndithu yabwino kwambiri tikuyikonza pakadali panopa ndipo zikatheka yembekezani zazikulu la malawi tibambatire malawi ameneyo tinabwera kuno kuzakhala akira entertainment i think i have to go now